i yɛrɛ dun walahi basi kori basi t'aw ka dugulamɔgɔw la yen basi foyi tɛ yan ɛɛ n ko i bɛ min ɲini sunkalo la n'i y'o sɔrɔ sunkaloma kɔnɔ foyi t'i ma ni ala barika ma tɛ walahi n ko ni ŋɔni ta to a ka dugu la sisan awɔ kɛ ɛɛ o tɛ si bin n'a tɔmɔminɛ kɔnɔ n ko ee a ka cɛ in tɔgɔ bɔ n kɔnɔ de a tɔgɔ bɔ n kɔnɔ a ka nanɔgɔlabɔlɛ sa fo n'a bɛ bari fɔ la a b'i yɛlɛma yan fɛ a b'i yɛlɛma yan fɛ tan dɔ fɔ ala sa a ka salonnasini ɲɔtigɛ na min tun bɛ bari fɔ la nin sa ngolo a ngolo bɛ basi foyi t'a la ee nka a bɛ se a ka baara la dɛ ee ɛɛ ɲanti naamu n b'a f'i ɲɛna ɲɔgɔlɔnbɔlaw la n m'a fɔ an ta ɲɔgɔn tɛ yen dɛ nka u ɲɔgɔn ka dɔgɔ awɔ ɛɛ salon ta kala ɲɛna o hɛ mɔgɔ de b'o diya fɔ ɛɛ nka ɲinan ta kɛlen don ka bisibasa cogo sugu dɔ la cogo di ta bura ɛɛ faamaw kɛ ɛ ko maa kana dalajɛ ko maa kana dalajɛ wa ɛ faamaw ka ko tɛ wa ɛ bura hmm.
n'an y'an ta faama ninnu ka ko fɛ an t'an ka ko dumanw kɛ koyi ɲanti i y'a fɔ cogo min na o ye tiɲɛ ye ɛɛ nka burama hmm. nka i b'a dɔn maa nakun ka kɔrɔ n'i yɛrɛ o ye tiɲɛ ye n nakun y'i ma kuma sɛbɛba ye ɛ eh, ɲanti naamu sigili kunkurunin o ka fisa ni jɔli kunkurunin i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ an k'an sigi an k'an sigi a ah, bura ah, walahi n'a kun fɔla ko an bɛ ɲɔgɔn sisan n kun tɛ d'a la walahi
korotum naamu kɔkɛ na yan dɛ

Eh, ne ko dusu bɛ min kɔkɛ dusu taara nakɔ la aa o ka ɲi
o ka ɲi kosɛbɛ ko n bɛ min f'i ɲɛna hmm. eh, musomannin ka mara y'a ba de tobili jita ani nakɔlataa ani du baaramisɛnninw e de bɛ se ka dusu kalan ninnu bɛɛ lajɛlen na o tɛ tiɲɛ ye bawo e tɛ dusu furu yɔrɔ dɔn ne t'a furu yɔrɔ dɔn ni dusu furula n'a taara du kɔnɔ du min ye duba ye n'a tɛ se baara la kunmasuli ye jɔn ta ye ne ta don kunmasuli t'e ta ye o siratigɛ la i jilaja i ka dusu nɛgɛ i k'a dege baaramisɛnninw na i k'a dege cɛladonko ɲuman na walasa i kunna bɛ se ka wolo dusu ka cɛlasigi la cogo min na i y'a mɛn ayiwa kɔkɛ dusu ko ye ne tɛ se ka fɛn fɔ a la koyi ne ka fini koli dusu minɛnɔgɔ dusu hali nakɔlataga a bɛɛ dusu ye wa manamanako fan si tɛ dusuya la o ye ko ɲumanba ye o kɔni a k'i jilaja o la a ka mɛn o la n'o kɛra o bɛ fisaya ka ɲɛnamaya ma kosɛbɛ ɛ fɛn fila bɛ yen an kan k'an jilaja an denw ka ye o la o fɔlɔfɔlɔ o ye sɔrɔso ye ni den sɔrɔla so e m'a dɔn a masa kun bɛ kɔrɔta i y'a dɔn filanan o ye jumɛn ye o ye cɛladonko ɲuman ye n'i y'i den dege o la cɛladonko ɲuman fo k'e sa e den tɛ e kunmasuli furuso sigi la i tulo b'a la dusu nɛgɛ i k'a dege nin fɛn ninnu na walasa a ka se ka lafiya a ka cɛlasigi la a ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a ka cɛlasigi la ɔ anw fɛnɛ danbe bɛ to an na ni ala sɔnna kɔkɛ i tɛna tigɛ n na fiyewu ayiwa n bɛ n seko kɛ o ka kɛ ne n'an ka so kɔnɔ aa nin tun ye wele kun ye bi denw tɛ n'a fɔra ko maa min ta ka ɲi fitinin i bɛ bala min na i b'o ye ko wɛrɛ la ko min b'i yɛrɛ dabali ban

a cɛsirilen don wa kunkɔrɔta sugu bɛɛ y'a ta ye bawo a bɛ se baara la kelen a bɛ se cɛladon na fila a bɛ se mɔgɔ bonya la
wa i yɛrɛ kɔni i jilaja hmm? i b'i jilaja baara mhm. ani mɔgɔ bonya ani sabali i b'o fara i boloda la kosɛbɛ bawo muso ni muɲu ni sabali y'i jɛ i ka ɲɛnamaya tiɲɛna pewu n y'a mɛn baba i y'a mɛn mhm. i jilaja kan'i ba kuntilenna jɛ abada n'a y'i bila sira o sira kan i ba de don wa i nin de don dɛ
o sira taga mɔgɔ tɛ sira jugu ye wa i fa ye ne min fɛnɛ ye mhm. ne dalakan kana tulonkɛ k'a la abada i y'a mɛn kana tulonkɛ kɛ n dalakan na i y'a mɛn i jilaja

o siratigɛ la a ye kuma caman fɔ n ɲɛna a ko n ma yɛrɛ ko cɛbakɔrɔkɛ cɛya tɛ dafa ni kwafasin kelen t'i kɛrɛfɛ o tiɲɛ
ɛɛ a ko ko n ka ɲɛnakala ni n ye min ye n'a diyala n yɛrɛ ye n ka na n'o ye a b'o ta a b'o di yan ɛɛ n ko yanni n k'a ɲini yɔrɔ jan ne yɛrɛ terikɛ filɛ an ka dugu kɛrɛfɛ yan nɔ n ko n tɛ wuli ka s'o ma n wulila ka s'i ma o de kama bura ɛɛ ɲanti naamu ne bɛ mun f'i ɲɛna sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'a den kɔrɔ o ye tiɲɛ ne hakili la i masaw ka muso ɲininen o caman ka kusa ni i yɛrɛ ta ye
bura i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nka ne ka baba tɛ ko gɛlɛntigi ye a yɛrɛ tun bɛ se k'a ɲini k'a di yan n'i y'a ye a ko n ma ko n yɛrɛ ka taa ɲini dɔwɛrɛ tɛ koyi a bɛ fɛ n yɛrɛ ka n diyaɲɛmuso de nana ne nati a k'o furu k'o di yan o ye tiɲɛ sabula diyaɲɛ furu ɲɔgɔn tɛ ahan e ye ko in faamu cɔ
ɛɛ an ka dugu la yan ah ne bɛ muso min dɔn fo ni a kɛra dusu ye dusu mhm. sabula dusu ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye wa a ladabulen don danbe b'u ka du fana na an bɛ wuli an bɛ se o ma i yɛrɛ b'a lajɛ n'a a bɛ cogo min na nka hmm. musow ka ko don kosɛbɛ dɔw t'u jogo yira o fo n'u taara u cɛla la wagati min na u bɛ t'u jogow bɛɛ yira
i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nka n'a bɔra e yɛrɛ da ka ban ko danbetigi don ɛɛ bura n'o man di yan ne n'o ta sa kɛ

a kɔni wara o dew mɛ jigi ka o ye o ta bon ka sɛgɛn fɔ mɛ n'u ala yɔrɔ na to kɔni wara dɛ wa jigi ka o hinu

Mm. Mm. E min kɛra siraju ye ka magow ɲa ka magow sa ka su kɔrɔbɔ k'a kɛ tile ye ka tile kɔrɔbɔ k'a kɛ su ye kabini mɔkɛw tile ka na se ne faw ma fo ka na se ne yɛrɛ ma i ma n janfa tile kelen un un un un magoɲɛ siraju

ne wo jɛre n'o ye yɛlɛworo ye e de ko i bɛ maaw ɲɛnajɛ ka mɔgɔw mago ɲa ka mɔgɔw lanisɔndiya e ma bɔ ne jigi kɔrɔ tile kelen ni n sera i ma wagati o wagati ɲuman fara juguman kan i b'a bɛɛ ɲɛnabɔ

e min ma deli ka nkalon tigɛ ne k'a ye don kibaru la bi bɛ cogo di

kɔkɛ e tun ye kɔdimi fura min ne ma tɔ tɛ yan o banna a mɛnna kabi o don ne y'o tɔni de d'e ma o kɔkɛ ne kɔ bɛ ka n dimi koyi e ka nin kɔdimi ko in ne y'a f'i ɲɛna i ka to ka dɔ bɔ doniba ta la e ye o ye doniba dalen don i kun han o man ɲi sa ɔ nka baasi tɛ ɛɛ wula tile la n kan ka taa kungo la n bɛ na ni dɔ ye n fɛ i tulo b'a la i sigi ɛɛ o tuma n bɛ min f'i ɲɛna an ce nba
an ce baba nba a ni ce somɔgɔw aw faw dun aw baw dun kɔri baasi tɛ yen nba ma ɛɛ ji soli ka n'a d'u ma a y'aw sigi e burama a bɛ cogo di kɔri baasi tɛ yen i fa dun i ba dun kɔri baasi t'u la nba ee n'i sera i b'a fɔ i fa ye k'a kɛra fama ye dɛ han

ee nin ye finmani kalikɛli ye dɛ ee i hakili sigi i ma foyi y'a la fɔlɔ an bila ka cɛ minnu kɔnɔna la aa cɛkolo
an tile nba somɔgɔw dun ibura somɔgɔw dun baasi tɛ an fa n'an baw baasi foyi tɛ e ne fa somɔgɔw dun nba baasi foyi tɛ i sigi ko mɔgɔ bɛ ne kɔ jaa aw de bɛ ne kɔ yan kɔri baasi tɛ yen ayi baasi foyi tɛ aw ni tagama

a ko ale mago bɛ mɔgɔ la a bɛ se k'a kɔnɔfɔ ɲɔgɔn fɔ mɔgɔ min ye ale mago bɛ mɔgɔ la a bɛ se k'a gundo fɔ mɔgɔ min ye ɔ ne ye yala dugu fan bɛɛ o la n hakili ye mɔgɔ min ye o ye e de ye sabula e ye danaya mɔgɔ ye i ye hɔrɔn ye wa i ye hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye Buran, naamu i ni ce i ka nin danaya tali la ka da ne dusu kan e ye ne baden ye ni ala sɔnna a ma n tɛ don i jigi kɔrɔ m'a f'i ɲɛna ɲanti i y'a fɔ k'an to yiri kɔrɔ m'a f'i ɲɛna i ye kuma ye ɛ n ko dusu ye mɔgɔ min ye n ko mɔgɔ ɲɛnɛma don n ko danbetigi don a tɛ nin
ni ala sɔnna a ma i ka kalifa in n b'a minɛ ni n bolo fila ye wa su y'aw diya o tile y'aw diya o so da yɛlɛlen don aw ye

kɔkɛ naamu ne yɛrɛ kamana ganna koriga ka ko la n kamana gannen yɛrɛ de don tiɲɛ don koriga bɛ sokɔnɔ baaraw kɛ n'a tilala baara la dɔrɔn o y'a tɛmɛlen a tɛ na so kɔnɔ a tɛ ye n kamana ganna dɛ ni e kamana ma ga jɔn de kamana kan ka ga a fɔ n ɲɛna ni e kamana ma ga jɔn de kamana kan ka gwa ne kɔni tɛ o de la n y'a f'i ɲɛna o kɔkɛ ayi nin fɛn sugu ninnu filɛ nin ye umu hari kana nin kuma fɔ ne kana nin kuma ninnu yɛrɛ yɛrɛ ɲɛfɔ ne jɔn de kan ka denmuso mara a fɔ n ɲɛna jɔn de kan ka denmuso mara ee e kɔni b'a dɔn ne kɔni tɛ tobili kɛ sa i kɔni b'a dɔn ne tɛ ji ta n tɛ taa nakɔ baarakɛyɔrɔ la cɛ kan ka mun de kɛ n kan ka n ka jeliya baaraw kɛ ni n ye min sɔrɔ ka na k'o d'i ma ni n ye doroki sɔrɔ n ye fani sɔrɔ n b'a d'i ma ka na ka wari d'i ma tobili bɛ se ka kɛ cogoya min na ni forolataa bɛ n k'o baara kɛ ɛ ne bɛ se ka n to o la ka tila ka n janto den na o tɛ se ka kɛ dɛ umu umu wala umu i tɛ sabali umu sabali dɛ ɛ eh, kɔkɛ n b'a kɛ cogo di i b'a kɛ cogo di
n'i ma den lakasi kabini sisan a b'i lakasi n dun bɛ n se la o koriga yɛrɛ de tɛ kuma mɛn n'a bɔra ka ban depuis sɔgɔma fo fitiri i t'a y'i ɲɛ la n'i y'a ɲininka fɛnɛ n'a m'a fɔ ko n taara dusu ninnu fɛ yen kuma jɔlen t'a da o de kama n y'a f'i ɲɛna n kamana ganna yɛrɛ de ne bɛ e ɲininka e delila ka dusu n'ale y'a fɛ yen hali siɲɛ kelen a ma kɛ nka ale bɛ taa dusu fɛ diɲɛ don o don kosɛbɛ tiɲɛ don a ka hɔrɔnmuso don tiɲɛ don a kan ka taa fɛ nka kabini sɔgɔma fo su fɛ ne yɛrɛ tile kelen ma deli ka na du kɔnɔ tilegan fɛ ko n ye kɔrika ye aa malu wala a ye sabali sa a ye sabali sa umu kumana fɛ ayisa umu sabali sa n'e ye nin fɔ ne ye ne dusu bɛ kasi de n'i y'o fɔ n ye n dusu n dusu bɛ bɔ de n kan ka mun de kɛ sa i kan ka mun de kɛ i kan k'i den lakasi de i kan k'a bugɔ de i b'a bugɔ de den ye bɔgɔ kɛnɛ de ye de umu bɔgɔ kɛnɛ i bɛ fɛ k'a kuru k'a kɛ cogoya min na k'a mɔn k'a kɛ cogoya min na i b'a k'i sago la sani a ka ja n'a jara hali n'i ye ji k'a kan a tɛ se ka magaya bilen n'i yɛrɛ e kan ka maloya ka nin kuma in ɲɛfɔ ne ye nka a to tan a b'a ka ko la a bɛ mɛn a la ni ala sɔnna su in na n bɛ tinbali d'a kan fo k'a sa a t'a filan kɛ n'i ma n dɛmɛ de ne yɛrɛ kamana bɛɛ de ganna ɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɛmɛ dɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɛmɛ dɛ ne y'a sigi ka kuma bɛɛ fɔ a ye. i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɛmɛ dɛ.
fɛn bɛɛ n y'a fɔ a ye. aw ka aw ka ko aw ka ko ninnu ka ko ka ca kojugu. e e yɛrɛ ka ko bɛɛ sirilen don ko ko ne ne ne ne ɛ kɔkɛ i mɛnna dugu kɔnɔ dɛ ɛ kɔkɛ a bɛ tan dɛ ɛ su kɔnɔ kɔkɛ i i seginna joona dɛ ɔ o o fana bɛ tɔ to mɔgɔ la tɛ tɔ to mɔgɔ la dɛ ɔ k'e to o miiriya ni fɛn ninnu na e bɛ se ka janto den na. ee kɔkɛ o kɔni kan'o fɔ ayi o bɛ fɔ dɛ n b'o fɔ dɛ ayi ayi n b'o yɔrɔ fɔ n b'a yɔrɔ fɔ dɛ. n b'a yɔrɔ fɔ sufɛla la cɛ yɛrɛ kan ka lafiya de sufɛla la i kan ka bɔ ka t'i den lajɛ e mana bɔ kɔkɛ e tɛ segin koyi e mana bɔ dɔrɔn i tɛ segin e ka kuma in to tan sa e y'i ta kɛ a tɔ tora ne ta kana ko fila don ɲɔgɔn na dɛ n ye kɔrika kuma de f'i ye n k'i k'an dɛmɛ a la ne ma ne ne ma ko fila don ɲɔgɔn na dɛ n ma ko fila don ɲɔgɔn na dɛ n ye tiɲɛ de f'i ye e b'i ka ci bɛɛ bila ko ne ne ne i kan k'i janto den de la aa i fana ka hakili sɔrɔ ten sa hali n'an ma kɔrɔ sa nka an ye waatinin kɛ a kɔkɛ yɛrɛ kɔni dusu
n'i y'a ye an y'i wele ka na yan dɔ wɛrɛ tɛ an bɛna kuma min fɔ a bɛ se ka kɛ n'an mansaw y'a mɛn a bɛna kɛ jiginna ye nin ye ne teri de ye a mago bɛ kanubaga la a mago bɛ gundofɔ ɲɔgɔnbaga la o tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɛ k'i kanu wa o dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ fɛ k'i furu bura ye min fɔ tiɲɛ don i n'a fɔ a y'a f'i ɲɛna cogo min na ne ni n baba yɛrɛ de sigila a ko ne ma ayiwa kuma kɔnɔna la ko n sera muso furu ye sabula a ko n ma ko n yɛrɛ ka taa muso ɲini n bɛ min fɛ a b'o furu ka di yan walima n k'a fɔ n bamuso ye o ka muso ɲini ka di an ma se ka min fɔ ne ko a ma n ko ayi n ko n'a yɛrɛ ye min ɲini ka di yan n k'o ka di ne ye a ko ne ma ale min ale mago bɛ min na ne yɛrɛ ka na ni n diyanye ta ye ale k'o furu k'o di ne ma o de ka di ale yɛrɛ sabula diyanye furu de ɲɔgɔn tɛ yen wa laban b'o fɛnɛ de la dɛ o ye tiɲɛ bura i ma kuma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ sabula i bɛ du caman ye bi bi in na i b'a sɔrɔ a furu yogo yabalen don dɔwɛrɛ t'a kɛ dɛ diyagoya furu
o ye tiɲɛ ye ɛɛ dusu ne mago bɛ i ka jaabi sisan sisan de taa ka na t'a la dɛ ne mago bɛ jaabi la sisan sisan de i b'a la wa walima i t'a la de. bura naamu mɔgɔ ka kuma don ko ni mɔgɔ min y'i kanu i t'o tigi sara sɔrɔ fo ka diɲɛ ban o ye tiɲɛ ye. an bɛɛ ye denmisɛnninw de ye o, wa an tɛ foyi dɔn kanu na nka komi a nana ko furu de baasi t'a la ni furu sira de don ni manamana ko kɔni tɛ n sɔnna

kɔkɛ kɔrɔkɛ ka ci de don ɛɛ eh, mun ye kɔrɔkɛ sɔrɔ
dɔw de nana a ɲini furu la ne ko ne tɛ se ka bila u ɲɛ fo n ka kuma dayira i la ah, i ye hakilimaya baara kɛ mm. o ka ɲi awɔ aa ah, umu furu ye ala latigɛ ye furu ye ala ka ko ye

jara simo jara basoma i ni sɔgɔma i ni tile i ni wula i ni su ayi n y'o de f'i ye n ko janya tɛ maa kɛ cɛ dɛ ni janya tun bɛ maa kɛ cɛ sɛbɛ ka jan ni kungo kɔnɔ jiri bɛɛ nka i tɛ balima fila jɔlen sɔrɔ a suma kɔrɔ k'u bɛ ka balimaya kuma fɔ jara ayi bonya tɛ maa kɛ cɛ ye fewu ni bonya tun bɛ maa kɛ cɛ zira ka bon ni kungo kɔnɔ jiri bɛɛ nka numukɛ bɛ tilen k'a tigɛ a tɛ murukala sɔrɔ a la jango jelekala jara ayi dɔgɔya tɛ maa bɔ cɛya la dɛ ni dɔgɔya tun bɛ maa bɔ cɛya la aa mɛnɛmɛnɛni ka dɔgɔn ni dantanfɛn bɛɛ lajɛlen nka n'a donna kiminikɔrɔ n'a ka kurusi cɛ a b'a fɔ denmisɛnw ma a ye hakɛ to jara jiri jara jiriba jara sanbu jara ani woyita dunu ko ne bɛ kɛlɛ min na ko ne muso den tɛ kɛlɛ min na o kɛlɛ kɛra fɛlɛbolo gansan ye ayi n m'a fɔ e de e tɛ dɛ i ba de don

ko ne i ka kuma ni a ye n don kosɛbɛ bamankɛ ɲalen tiɲɛ na namu jɔn ko ala i b'i ka baara dɔn hatɛ an y'o sɔrɔ an faw la o
n b'i sɔn su in na i bɛ n sɔrɔ n ka cɛso kɔnɔ hatɛ jara n bɛ fɛn d'i ma n'i ye jatigi o jatigi deli su fɛ n'a m'a sɔrɔ k'a d'e ma yanni dugu ka jɛ a bɛ sa
bamankɛ ɲalen i ni ce a barika fɛn na tulo k'a mɛn yanni n k'a sɔrɔ wa ne b'a dɔn e b'a di ne ma dɛ ne b'a dɔn e fa tun ye min ye dɛ ne b'a dɔn e mɔkɛ tun ye min ye dɛ tiɲɛ caman hakili la ko tiɲɛ tiɲɛ ye fɛn tiɲɛnen de nka maa caman de y'a tiɲɛ e m'i m'i mɔkɛw n'i bɛnbaw n'i faw ka tiɲɛ tiɲɛ jara jiri jara jiriba jara sanbu jara ani woyita dunu jara a barika n b'a dɔn i ye cɛ min ye i b'a kɛ nka hɔrɔnkɛ ɲalen n'i ye n selen i ma bi baasi tɛ ala kana kɛ baasi ye n denmuso ka ko de don mhm. tinkarekaw nana a ɲini furu la mhm. ɔ e b'a dɔn an ka dugu in kɔnɔ yan an jigi bɛɛ lajɛlen ye e ye o cɛ i bɛ dɔɔnin kɛ mhm. ɔ n ko n na s'i ma k'a ɲɛf'i ye ɔ n'i bɛ se k'a lajɛ a ka furu in kɔnɔna na ni hɛrɛ b'a la ni bɔnɛ b'a la i k'o fɔ n ye yann'a ka taa ɛɛ jeliba n b'o k'i ye tɛ baasi n b'o k'i ye ka d'a kan aw de bɛ k'an jukɔrɔmatintin kosɛbɛ an ka baara in na hatɛ i y'a fɔ cogo min na n ni n donna n ka cɛso kɔnɔ n b'a ko lajɛ mun b'a ko la n b'a lajɛ k'a dɔn k'a f'i ye n bɛ maa bila k'a f'i ye a barika

k'a da kan mɔgɔ man kan tɛ ka don ko la bi n'i m'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn ee o tagabolo o man ɲi dɛ siga tɛ rɔ f'i k'a dɔn k'i kan ka taa sira min fɛ n'i y'i taga sira dɔn i tɛ fili fiyewu nin y'a kɛcogo ye o ye tiɲɛ nka ni ala sɔnna ma n bɛ don jigi kɔrɔ mun b'a ko la n b'a f'i ye i ni ce i ni baraji bamankɛ ɲalen i ni ce bamankɛ ɲalen i ni ce ɔ ne bɛ sira ɲini fɔlɔ sira b'i bolo
Eh, jeliba naamu n'i y'a y'an sel'i ma bi naamu baasi tɛ hatɛ
n ye n teri de a tɔgɔ ko ɲanti ɲanti a b'an kɛrɛfɛ dugu in na yan a sera n ma a ko n ma k'a baba y'a fɔ a ɲɛna k'a ka muso ɲini hatɛ ɔ o de sen fɛ a nana kalifa don n na hatɛ ɔ k'an ka muso ɲini hmm. o de y'an sekun ye yan bi n y'a faamu e ko k'a tɔgɔ ko ɲanti mhm. jamu diman jara jara jara kolobakari dala koba koba ani dala dibabi kɔnɛ kɔnɛ tɛ kɛlɛ min na kɔnɛmuso den tɛ kɛlɛ min na o kɛlɛ kɛra filɛbolo gansan ye i mɔkɛ damɔnzɔn jara a ye ko caman kɛ dɛ denmisɛnw aw ye tiɲɛ fɔ bawo kamalenkɔrɔ ka dafalan o ye muso ye dɛrɛ nka ne hakili la aw filila dɔɔni bawo maa t'a yɛrɛ ka furu sira taama baasi tɛ komi aw ye denmisɛnw ye nka n fana b'aw bilasira anw jeliw ye se ko caman na an ye ko caman ɲɛdɔn nka n tɛna aw lamaloya n b'aw bilasira dɔɔnin aw bɛ taa aw baba fɛ yen aw bɛ ci fɔ a ye k'a ka ci labila ka na n ma walima a ka n wele n ka taa walima a yɛrɛ ka na a ka ci fɔ n ye bawo o ye kosɛbɛ maakɔrɔw yɛrɛ de bɛ maakɔrɔ kuma fɔ nka denmisɛn i tɛ se k'i yɛrɛ ka furu sira taama dɛ ɔ ne kɔni bɛ min fɔ aw ye o y'o ye n'aw b'a ɲalen fɛ dɛ n'aw b'a fɛ a ka ɲa a y'a kɛ n ta fɔ cogo la ne bɛ aw ka bila de kama dɛ n'aw ye n bila min na n b'o de kɛ aw y'a faamu n y'a faamu ɔ a bɛ bɔ dugu jumɛn na kɔsanbugu kɔsanbugu aa ɔ e bɔra kɔsanbugu ka na ɛ, jɔn de ɲinini na
Ee, dusu aa dusu ɔ, basunjɛ den dusu aa basunjɛ denmuso ye Mhm. aa ee i bolo bin yɔrɔ ɲana dɛ aa i bolo bin yɔrɔ ɲana dusu ye muso min ye a hakili ka di maa ladamulen don wa maa sanuman don a bɛ maa bonya kojugu o bɛ da yɛrɛ kɛcogo la kabini a nana diɲɛ na n ma deli k'a ye k'a ni cɛmisɛnnin jɔlen don dugu in kɔnɔ ayi fiyewu a ma kɛ n k'a dɔn kulubali denmuso in ah. ayiwa baasi t'a la n y'aw ka kuma mɛn a ye taa an fana ka ci lase n'a kɛra cogoya min na an b'a lakali a bɛ ɲa a bɛ ɲa a kɔni aw hakili latigɛ a bɛ ɲa
i y'a fɔ cogo min na an bɛ taa kuma baba fɛ hatɛ
baasi tɛ kulubali baramangolo ani ɲangolo mɔden kulubali kulubali an bɛna fɔlɔ jeliba aa ko n b'i fa fo i ni ce ko kumakan mɛnna i y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten ko barika an b'a kɛ ten ɛɛ san denmisɛnw maa yɛrɛ de b'a yɛrɛ ka furu sira taama u y'a fɔ ko sisan denmisɛnninw bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma a ye taa ni ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ

ayiwa aa ah, ah, ee eh, nin de tiɲɛ nin de ye tiɲɛ dɛrɛ nin ye tiɲɛ dɛrɛ e tɛ se ka ne kumakan mɛn k'i ni hɔrɔnmuso sanuman in to yan nɔ kulubali baramangolo ani ɲangolo mɔden kulubali n'i binna kulu kan ah. i bɛ dimi ni kulu binn'i kan i bɛ dimi hɔrɔnmuso ɲalen ɛɛ ji dɔ di yan n k'o fara n ka sɛ kan kɔri baasi t'i la ayi n y'o de f'i ye i sen bɔ n ka kɛnɛ rɔ o tɛ sama sen dɛ ni sama y'a sen bila i ka kɛnɛ rɔ a bɛ ko ko belebele kɔri baasi t'i la ɛ denmisɛnninw don baasi t'u la kɔri baasi t'u la baasi foyi t'u la baa muso don baasi foyi t'a la i ka denmisɛnninw don ɛɛ cɛw n bɔra k'u to yen baasi t'u la kɔni baasi kɔni bɛ yen ee n denmuso in ka ko tɛ aa ko barika aa korotumu muso jɛman de ye muso ye ani finmanninw kelen kelen dɔ bɛ n fa ɲinan o. aa jeliba e ayi maa si t'i fa. ee ɛɛ u b'a fɔ cogo jumɛn ɛɛ ko barika jelibugɔ ye tiɲɛ ye nka jelifa ɛɛ o bɛ dugu nagasi dɛ. ɛɛ o ye tiɲɛ dɛrɛ.
sunjɛ naamu ni n sel'i fɛ bi baasi tɛ ala kan'a kɛ baasi ɛɛ kulubali denkɛ in burama sa burama ɛɛ kamalen surumani awɔ awɔ awɔ hakili k'a terikɛ bɔra kɔnsanbugu ka n'a fɛ k'u delila ka na e fɛ baro la o kɛra k'u delila ka na dusu fɛ baro kosɛbɛ o kɛra ɔ a fa de sera ko la a ti n'a ɲɛfɔ ko tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la k'u ye fɛn y'i fɛ yen fɛn min y'u ja dɛ a taamara ka bɔ kɔsanbugu ka na fo n fɛ yen ka na ci fɔ wa ne b'a dɔn k'u jɛ fɛn tɛ bolo dɛ n y'a f'u ye o de ye kulubali baramangolo ani ɲangolo mɔden kulubali wa n k'i ye hɔrɔn ye i ye ladiri ye k'i ye halala ye wa i bɛ sɔn wa cɛ min fana don cɛ min don aa cɛ selen don dɛ bɛɛ b'a dɔn u ka dugu in na a dɔnnen don maa ɲɛnama belebele ɔ kuma lasurunya la bamananw ka kuma don i sin kɔ la o ka fisa kɔ laminimini kosɛbɛ k'u bɛ fɛ ka dusu ɲini furu la ayiwa a den a denkɛ ma jeliba Naamu. ne y'i fo k'i waleɲuman dɔn. jeliya dabɔra nin de kama kosɛbɛ
Eh, min ye dusu ka furuko ye an ye kulubali ye. an bɛ siran an ka siran tɛ i n'a fɔ maa bɛ siran na bugɔli la nka an bɛ siran an ka bonya kana ci o ye tiɲɛ bawo bi den ka ko man nɔgɔn siga tɛ i yɛrɛ bɛ caman dɔn a la i ye furu caman dilan na n ka sira t'a ma ɔ komi ne yɛrɛ dɔgɔninw bɛ yen n kɔrɔw bɛ yen bawo yan aa anw ta tɛ den ye dɛ aa maa ta t'i yɛrɛ woloden ye dɛ hɔrɔnya bɛ kɛ tan ne dɔgɔninw bɛ yen n bɛ wuli ka se u ma nka n kɔni b'a dɔn a tɛna gɛlɛya nka ni n y'a faamu e fanfɛla la baasi foyi tɛ furu in na nka ni e balimaw y'a bila yɔrɔ min na e bɛ yen hɔrɔnya bɛ kɛ tan ni kulubali baramangolo ani ɲangolo mɔden kulubali a diyara n ye baasi t'a la ɔ an b'a fɔ an b'a to i ta fɔcogo la kosɛbɛ n'i y'a ɲɛfɔ i dɔgɔninw ye mm. k'a ɲɛfɔ i kɔrɔw mm. ɛ n'u y'i bila yɔrɔ min na mm. baasi tɛ n bɛ tila ka na jaabi minɛ ayiwa baasi tɛ nka hali bi mm-hmm. fɛn dama dama bɛ yen an ka hakili to kosɛbɛ o ye fɛn jumɛn o ye furu bonya bawo an t'an den di maa ma ko sanga b'i la ko wari b'i kun o tɛ jaraw den ye dɛ an b'an den d'i ma jigiya de kama bawo furu dabɔra o de kama kosɛbɛ ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye diɲɛ ani lahara den a fakɛ tɔgɔ de ko bɔkari jara bɔkari jara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dugu in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nka ni ala sɔnna i y'a fɔ cogo min na tigɛla tɛna y'a la aa bawo ne bɛ bɔkari dɔn maa ɲɛnama maa sɛbɛ belebele ɔ siratigɛ la ɛɛ komi ciw ka ca ayiwa ɔ furu sira taama wɛrɛw bɛ n bolo aa o ka kɛ ɔ n ka taa olu ɲɛnabɔ tiɲɛ na ɔ e jɛfɛn tɛ n bolo ɔ n ka na jaabi minɛ waati jumɛn
an t'a to sɔgɔma ni dɔgɔninw bɛ kuma su fɛ n'an sira ni dugu jɛra sini sɔgɔma na n bɛ jaabi d'i ma komi n dɔgɔninw taalen don kungo la fɔlɔ n'u nana n bɛ bonya da u tulo kan sini sɔgɔma i bɛna jaabi minɛ baasi t'a la ɛ eh, sini sɔgɔma kabini fajiri n bɛ se ɛ ah, eh, bawo n'i sera yan ah. ah, eh, dumuni ko ee ayi ee kobali aa ɛ kobali ayi ɛ ko sanko ɛ an taalen tinkɛrɛkaw ka misiri siri la ɛ misiri fɛngɛ la awɔ cɛw n bɛ min f'i ye u la kamalen dɔw bɛ yen ko bala ee cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ bala de ka ala minɛ ka taa kobali dun k'a dun ja dumunijɛ don a y'a dun k'a dun k'a kɔnɔ fa tewu ja ale t'a kɔnɔ hakɛ dɔn ji dira a ma a y'i min ka tila ka kobali dun tuguni k'a dun i b'a kalama f'a kirinna misiri fɛn bɛɛ fɔra ko dumunijɛ don jeliba yɛlɛ ko baa ye wala cɛla aa o kuma ala balatɔ bala fana a hakili jɔyɔrɔ la ee ko hakili ta don an n'a kɛ ten sa an b'a kɛ ten an b'a kɛ ten ala ka se kulubali kulubali k'an b'i muso fo i n'a denmisɛnninw fo